okay anthu ambiri amandifunsa kuti kodi moto Mbakaya kodi ifeyo ku china tingapite bwanji lero loli ndikufuna ndipange video ina yake uh, new format ndiyankha mafunso onse amene anthu amandifunsa ati kodi iweyo umashara info kumeneko eh, simufuna tibwereko nde kuli anthu akujiona kuti ku joni kunoko ineyo ndatopa nako ndifuna ndipite ku china nde lero loli ndikufuna ndiyankhe anthu onse amene amandifunsa funso limeneli lonena kuti tingabwere bwanji ku china koma munthune sinnadye nde ndabwera kunoko kumene anthu amabwera kuzadya tima street food nde ndizikhala ndikuyankhula komanso ndizikhala ndikudya chifukwa choti sindinadye iyayi so let's go Eh, ndikanadya nkhono koma chifukwa choti ndikupanga video ya malawi lero sindikupanga za nkhono iyayi uh, let's try to be normal for once Ah, mukamamva phokoso chifukwa choti ndikugula mwadziwa street food koma ndikwina kwake kwa bo nditembenuza kamerayo chapompano kuti muzimva nawo ahe ndikagula chakudya choyamba i will sit down ndikuyamba video so bear with me panopo ndikuyang'ana kaye kuti ndione kuti ndingadye chani so far Ah, zimene ndikuona sizikundipanga impress apa pali nsomba koma ndi ndani amene amapita ku street kuti akadye chani akadye nsomba nde ndikufuna nditani ndipeze zakudya zabwino koma nsomba iyi ndi yabo kale this is mackerel

kuti ubwere ku china ukuyenera ukhale eh, naturalization okay citizenship nde eh, kunoko ndikovuta amene kuti u- u- upange chani upange naturalize ku china kunoko mwina kuyambira 1970 kufika panopa anthu amene apanga naturalize ku china mwina ndi anthu 2000 okha ambirinso ndi kumakhala achani oti ndi machinese kale oti achokera kunja kupanga naturalize kubwera uh, kubwerera ku dziko kwawo so there is that nde kwa munthu oti ndi mmalawi uh, route imeneyoyo siyotheka ayi so number one uh, naturalization impossible okay? uh, imene iliyotheka kwambiri kwa maway ambiri ndi marriage ukakhala kuti wakwatira kunoko eh, you have a wife or ndi mzibambo umapeza visa ya chani ya marriage visa very easy koma vuto la marriage visa ndi loti iweyo ukakhala kunoko sumakhala ndi mpata wogwira ntchito iyayi nihao sumakhala ndi mpata wogwira ntchito iyayi ndiye marriage visa ndiyophweka kwambiri ndikudziwa zoti kuli azimayi ambirimbiri aku Malawi mwina anthu 10 amene ndikuwadziwa anakwatiwa kunoko ndi ma chinese azimayi oti anachoka straight ena ku primary ku- kungobwera ku chani ku- kubwera ku china kunoko kudzapanga chani kudzapanga za banja number 3 student visa student visa imene amaiti chani x visa ukakhala ndi x visa ku china kunoko ah, ndekuti zonse bho ne sizitengera kuti ukhale degree holder utha kubwera ku china kunoko kubwera ngati ndani kodi kubwera ngati uh, wodzaphunzira chi chinese kuli fanz ina yake yoti imabwera kunoko uh, okay, ndikhale kaye pansi pompo kuli anthu ena ake oti amabwera ku china kunoko kudzaphunzira chi chinese amabwera ku china kunoko kudzaphunzira chi chinese chija eh, ama amakalembetsa ku sukulu eh, koma samapita ku sukulu mu kilasi ndikuti basi iwo amabwera kunoko kungolowa ndikumapanga zawo ena ndikuti azipanga za malonda chani imeneyoyo ndi x visa anthu amalawi kunoko am- amene ali ku china kunoko mwina 99 percent ali pa visa imeneyoyo x visa yo imene ili chani imene ili student visa then kuli work visa imene ili visa uh, yotchedwa z z visa ukakhala kuti uli ndi z visa ndikuti uzigwira ntchito kunoko ku china uh, and you are given uh, visa imeneyo koma visa imeneyoyo ndi yodabwitsa kwambiri kunali skando ina yake yoti ma south africans ena ake anabwera kunoko uh, pa z visa koma akakulemba ntchito pa sukulu number 1 Kuti ukagwire ntchito kwina olo kupanga ganyu kwina ah, zimatha kukulakwira ndi ndipofunikira kumapanga check bobo ndi ah, employer wako kunena kuti zisavute zinthu eh. amakhala nazo serious zinthu zake zazi komanso z visa ndi x visa ukamapanga eh, amakuyeza muthupi usakhale ndi nthenda izo usakhale ndi nthenda zopasira nzako chani maso akhale abwino chani so there's that nde tipange summary msangamsanga fani ndimakonda kupanga summary midway

kunoko nyama ya mbuzi imadula koopsa Mm, sindikuwuzani mtengo wa kamphakaka but muziwenso zoti fungo la mbuzi za ku asia simasiyana ndi fungo la mbuzi za ku China za ku malawi so let's go ndinaka Lina yake sa wewewe samai. Mm. That is really good. Okay. Go to go to China. You can get you can get naturalized. Koma ndizovuta. Mtakubwera kunoko za banja. koma visa ya banja amalesa kugwira ntchito mutha kubwera kunoko ndi student visa student visa ndi move ya bho koma ukakhala student samalola kuti utani kuzigwira ntchito Alright. and then you can come here and work

tikupiti the other visa you can get imene amatenga amalawi ambiri andalama ndi business visa oh man that is really spicy business visa umapita ku embassy kukatenga mafomu kumeneko kunoko umayenera ubuke hotelo uwaonese kumene kupita nthawi zina company imakupasa chani invitation letter company yakunoko basi eh kudusa china chake chichi cha mataka amene chili- chili kumbuyo chimene chimene zimataka amene ngati zaku- za- zakuchitawira eh? ndi china chake ndiye business visa ija ndi yoti umabwera samafuna zambiri bora ukhale ndi chani ndi dola ubwera uzagula zinthu uzivaya kaya imakhala 3 months kaya imakhala nthawi yatali bwanji koma imene ija ndi yoti i know kuti simuli interested zili ngati kupita ku uk work visa ija yachiwiri kubwera kunoko udzagwira ntchito ngati mphunzitsi chani kuli amalawi ambiri oti akupanga zimenezo akuphunzitsa kunoko komanso pali visa ina yake yoti iweyo umatsegula kampani yako ukatsegula kampani ija mkati mwa kampani muja umazipasa visa nihao.

Okay, nde umasegula kampani or umase you, you open an office mkati mwa office muja umazipasa chani umazipasa visa nde sufunika kuti uzigwira ntchito kwa ena koma visa imeneyo kuyipa kwake ndikuti umayenera uzilipira misonkho umayenera uzionesa kuti ma, ma, ma company finances akuyenda bwanji nde sizoti utha kungonamizira kuti ndabwera kuzasegula kampani then eh, kumangoyendayenda kumapita kwina kukagwira ntchito kuti upite kukagwira ntchito kwina uyenera kupanga transfer visa ija imakhalanso chiprocedure chachitali ukayezese chani nde sizayizi ndidye kaye ndipanga fast forward part iyi mm. alright It's very spicy by the way, very spicy. ukwati ndi wabwino kuno inunso mubwera kunoko muzagula yani muzagula nyumba

Akupatsani visa. Tili pati poko. Ndiye munthu woti uli ku Joni munthu woti ufuna kubwera kunoko kuzapanga ntchito ngati za machine operator sizingatheke chifukwa chakuti mukuona anthu akudusa kuli anthu amadigiri kunoko oti amakaphunzira ku, ku harvard ku america akabwera kunoko kumazakanganirana ntchito panopa ndikunena panopa ku china kunoko kuli anthu 47 million achinyamata amapepala awo oti alibe ntchito sakupeza ntchito ndiye kuti inuyo mubwere kunoko muzizagwira ntchito yopakira ma- yopakira matruck sizingatheke ndiye samalola chani samalola anthu wamba kubwera kunoko akakhala ndi degree makamaka ukakhala mzimayi eh, kunoko ntchito ndiye ndi zambiri komanso ntchito zake ndi uphunzitsi number one zina ndi zija zoti umapita ku ma theme park umakavina kumene koko granted salary imakhala yambiri kuposa ku malawi munthu woti uli ndi degree ya education ku malawiko upeze ntchito kunoko ukaphunzitsa ku mkaka azikupasa 15000 or minimum 10000 10000 ija panopa black, black market ili pachani pa 580000 pa 580 kwacha to yuan eh? ndekuti siwe munthu wamba ndi ndalama yayikulu koopsa hmm? kumapikisana ndi minister pachani pa malawi ndiye kunoko kukhala mphunzitsi ndikopindula koopsa after all kunoko ukakhala kuti wa- uli pa sikulu eh, chakudya umadya konko amakupasa nyumba amakupasa insurance amakugulira ndi tiketi yomwe yovaira kuchani yovaira kudeni ndiye mm, aphunzitsi ambiri akuchita naye bwino ndikudziwa zoti pali aphunzitsi ambirimbiri ena mukudziwa ali pa tiktok kuchani ena ali pa ama- amapanga za pa law eh, koma amalawi ambiri makamaka azimayi kunoko ah, akupanga za uphunzitsi amapanga accept azimayi chifukwa choti masikando amachepa umadziwa kwa amuna kwa amuna alipo koma sankho liliko amakonda azungu kuno eh chili nake ndi mbina yapo chiko kunoko ndi asankho ikafika nkhani ya kulembana ntchito koma anyway ndikutiko kumene kulibe sankho ku- ku nkhani ya zauphunzitsi amakonda azungu amakonda anthu a maso a blue amakonda anthu aku ulaya ndikuti they are more likely kulemba munthu wa ku russia ntchito munthu woti chizungu samatha kuposa munthu wa ku america oti ndi mblack kid ubwino wake ndi wakuti akachoka pa anthu a pa azungu samapereka mpata kwa ena amapereka mpata kwa anthu akuda ndipo kukakhala ma modeling jobs amafuna azungu komano anthu akuda amafeatures nende asankho koma anthu akuda amatani amapeza mpata mkatimo tili patipo koti kuti ubwere kunoko ngati software engineer ngati mechanic ndikuyenera kukhala dolo koopsa

ngati achina i show speed aje kuli program yoti ma americans atha kubwera kuno visa free anthu ambiri koma paja ya- yawo ija ili kumayiko amene kumakhala ma visa free eh, amalawi ife Eh, si- sitipeza mpata ine. Eh. Mbuzi done. Tikupitire. Video idakali. Ndi ukapita ku ku Guangzhou umakapeza ma nigeria ambirimbiri akudya chani uh, akudya business kumene kuja kodi amene ajawo uh, ama- amabwera bwanji ndi imene yo- yonena kuti business iyo mubwera kunoko uh, zasegula shop or restaurant or whatever amalola kunoko huh? ukabwera kunoko zapanga business or business ikhale yochepa chotani ndi ukatha chani visa koma muzidziwa zakuti anthu akunoko zokudya zawo zofuna zawo or malaya ndiosiyana kwambiri ndi anthu aku africa nde ubwera ukoko usakudziwa chimene ukuchita kubwera kunoko kuti uzasegule chani shopu ya malaya suzapeza chani suzapeza malonda kunoko Mm, anthu one you can see or chakudya chao zimene amayikako zosiyana kuwopsa ndi zimene timana timadziwa ifeyo ndiye beware mm. zo zo zo- chimodzi cho- mwina mbatata zofanana koma zinazi mm, ali ndi zinthu zo za strange kwambiri Mm. Ndiye tione kuti eh, ndidye chani kuchita kusankha kuti ndipite apo ndipite apo amakonda ma noodles beef jerky chani Mm. ngati zimene zili ndiye kuti asonkhana pamene popo Mm. amene popo ndiye kuti au- au- au- aukaponda ponda chani ene ake ndiye kuti amazifira kwambiri zimene zozi zinthu zina zake zachani

Okay, tipange recap. Ngati mufuna kubwera ku China, bwerani kuzapanga sukulu, kwatirani kuno, or kwatirani kuno, bwerani kuzapanga business, bwerani kuzagwira ntchito, inanso imene inayiwala ndi yati yanu. tourist visa atha kupasa tu- tourist visa koma ndi tourist visa palibe chimene ungapangepo ndikuti kubwera koma kumina uh, one month visa ija yatani visa ija yatha nde there is no use more of the same Mhm. Mm. Have you noticed kuti kunoko olo uzijambula anthu samakwiya kunoko kulibe zoti mavenda amenye munthu mm, akulanda kamera kulibe kunoko is one of the biggest live streaming countries in the, in the world zimatanthauza kuti ukakhala kumalo ngati kunoko anthu ena azikhala akujambula iweyo uzijambula kulibe zokwiya kulibe zoti ukamenye khofi munthu chifukwa choti kaya ukujambula zimene zijazi that is an african thing anthu amapita ku egypt kuja ndikuvutika kwambiri kulandidwa ma drone ku nigeria nde nanji kuti ujambule pagulu nde kuti chani afuna ndalama Mm, munsika mu Limbe muja sungangopita iyayi kukajambula koma kunoko mm, palibe munthu amene atanene kuti kujambula chifukwa chani unless iwe ndiwe wa bbc kujambula ma controversial topics eh, apolisi amakhala akukuyang'a akukulondola mafana a Jazeera aja amakhala amabwera kunoko amalola koma wa polisi amakhala kulondola munthu kuyendesa galimoto 2000 kilometers koma wa polisi ali kumbuyo amangopasirana kuti galimoto iyoyo muli ripota wa Jazeera munthu akafika pamalo apolisi aja amangonena kuti osama- osampasirana osampasa interview kufanana basi koma otherwise you can see kuti palibe munthu amene takes issue ndi kujambula ndi kujambulidwa ndi kukhala mu video chifukwa chokuti olo malamulo aku malawi amanena kuti public photography is not illegal kumakhala ma controlled areas oti sungajambule hmm? kumakhala malo oti sungajambule mnyumba mwa munthu mumpanda mwa munthu kumpanda kwa kampani koma zikakhala oti zaboma zikakhala mu street it's not supposed to be scandal chifukwa choti munthu watulutsa kamera apolisi akumalawi ndi mbuzi zaka zimenezizo kumenya makofi munthu kumulanda kumudilitisa video it's illegal to do that because it's legal to, to film in public anyway cheers more of the same mm -hmm. Oh,

koma samakhala adunto kwa nthawi yayitali mwana uja akakula nawonso amaluza chani amaluza weight anyway moving on mm. I like that tikupitirira Ah, video ya leroyi tikukambirana za njira zimene mungapange kuti mubwere kuchani kuntika kuno anthu amanena kuti iweyo anthu amanena kuti iweyo mm, sumathandiza anzako bwanji kuti abwere kunoko nkhani yake ndi imene yo- yonena kuti mm, kubwera kunoko eh, ndi special country as you can see kuti mmene tayambira kuyenda tingoona machinese tingoona machinese okay mkati mwaomo muli makoreans chani koma ambiri ndi machani machinese it's not an immigration country granted kuti anthu a- akunoko ambiri amapita kuti amapita kunja mm. anthu mwina 5 6 million ma chinese ali ku america mm. dziko lililonse lapansi mm. ma nigeria apa dziko panopa aku asia ndi ma chinese mm. amakonda kupita kunja ko koma dziko lawo mm. amakhala nazo bize kwambiri zoti mulowa ndani mm. ndiye nkhani yake ndi imeneyo its not an immigration country mwamvera komano kwa munthu amene akufuna kubwera matricks alipo hmm. ndipo ukabwera kunoko hmm, you, you, you live normally ku- kuli malo ena ake oti hmm, kuli anthu akuda ambirimbiri Ah, look at that. That is good. a escort kuli malo ena kuti kuli anthu akuda ambiri the Chinese now they are thickening i say kuli zimatuntu kuli zimatuntu Eh, ndafika pena pake ndikhote ndizungulira ndiye- ndiyende kuselika uh, to see what else is here chifukwa nde sinakhute kwambiri let's see Uh, let's see. njira utazungulira ukukuso kuliso malo ambiri mbiri oyenda eh? let me go there let me go there ndikatulukira ukoko then kumavaya okay uh, kodi lero timakambirana chani timakambirana zakuti uh, anthu amene amandifunsa kuti kodi iweyo tingabwere bwanji ku china tingabwere bwanji ku china lero nde mwatani mwaufira mm. tipangeso recap komaliza kunena kuti kunoko uh, immigration imavuta kwambiri mm. anthu amene anabwera kunoko kuzatenga citizenship anthu ambiri amakhala yani eni akewo kuchokera kunja oti akubwerera kwawo okay then kwa anthu amene uh, sakunoko eh, amakhala oti abwera kuzapanga business you come here for tourism nihao nihao nihao uh, anthu oti abwerera kunoko kuzapanga tu- tourism anthu amene akwatiwa kuno anthu amene abwerera kunoko kuzapanga zamsukulu nkhani za- nkhani ngati zimenezo koma chokumbukira ndi chakuti mm, kunoko simumangobwera wamba wamba you need to know what you're going to do kubwera kunoko uzasegula restaurant eh, anthu akunoko amadya zakunoko amadana ndi zakunja kopsa zakunja zimene ama amatha kuzitani kudya I mean ndi kfc mm. ku- ku- kudyako kakofi pang'ono koma ali ndi matests awo eni yakewo you hear me mm? si ndinabwera ndinayendako kunoko nthawi ya winter kunalibe munthu olo mmodzi mm? panopa ndikuyenda kunoko nthawi ya chani nthawi yoti winter yangotha kumene this is spring time you can see kuti uh, timitengo itoto timati uh, and the, the, the flowers are in bloom eh? iyi ndi spring time uh, koma ikafika nthawi ya summer kunoko oh, poyenda poponda pamasowa eh? kumakhala anthu kunoko kumakhala riot control policemen eh? kumakhala apolisi a riot control kunoko anyway uh, ndakamba ziwiri zitatu ndakamba zinthu zambiri i hope kuti mwatengapo uh, this and that mm. i hope kuti mwatengapo this and that ndipo i hope kuti ndayankha mawumawu amene amandifunsa zinthu zambirimbiri zokhuzana ndi chani ndi kabweredwe kakunoko mm. apa tikhota pati apa tilowe some main streets i like that i really like that okay ndiye Ife enafe tinabwera kunoko pa pa student visa hmm? Uh, tamaliza student visa tinapanga chani work visa tamaliza work visa tabweranso ndi student visa kumaliza s- work visa ija kuzatenganso chani uh, work visa and kunoko eh, ndi ku ku nyanja amakonda kwambiri seafood pali zinthu zina zake zodula papapa zoti you can't even, you can't even believe mm? you can't even believe for example mm, iyi ndi abalone abalone iyi ndikuti apa pamene yachokera ku australia mm? yachabe kwambiri you can see nsomba iyi 128 yuan per, per half kilo mm. ndikuti mina nsomba iyo kuti udye wekha ndikuti ndi ngati ili 1 kg ndikuti ndi 140 150 ah, 200 almost ndi zinthu zodula kwambiri and of course ma shrimp and uh, ma shrimp panthu ndi wina and uh, these are scallops

That is the sea cucumber. Sea cucumber. sichimakoma sichimatani koma basi ena amakhulupirira kuti ukadya sea cucumber ndiye kuti ndiwe dolo Mm, apopo ndiye kuti ndi 58 yuan per half kilo eh? kunoko for some reason eh? chilichonse amachiyeza uh, standard measurement imayambira half kilo chili chonse basi ukafunsa mtengo akuuza kuti "Ah, ah, 50 kwacha pa half kilo Eh, ndi ina yake kwambiri Ah, ndi ina yake kwambiri anyway uh, so we were there and we have tokoted and we have finished and uh, panopa kwada let me see tione kaye kuti uh, orange juice

my orange juice akuti ndiwo ndi- ndiikeko um, apple in eh, akuti akuti zimamveka bo so that is uh, the pear uh, kunoko ma- akati pear kunoko amanena avocado eh, ndi peya that is a malawian and american thing

should be like, that is crazy. All right, so. By the way, here in the Mizimbe, Mizimbe, someone go eat here. Ama ifinya kuiga kuiga grass ndio kwa mama angalia angalia juice. Zodobi sokombi. Zodobi sokombi. Mahmud Munhango Mugurisa Mzimbe.

takamba this and that tatoka this and that and i hope kuti i hope kuti ma answer anu onse ndamaliza i hope kuti ikanakhala kuti eh, video iyi inali ya live kuti mutani Mm, muzindifunsa mafunso ndiziyankha pompopompo koma pepani ndithu eh, ndi- ndikuona ngati kuti eh, ah, kuipanga pre-record imakhala better than kukhala live chifukwa choti ukakhala ndi ah, vpn ukakhala ndi vpn ah, network imavuta ndiye anthu ngati achina dani aja mm, achina ishowspeed anthu ngati achina ishowspeed aja vuto lawo ndi loti mm, anthu ambiri akabwera ku china amapita ku china amapita ku shanghai beijing eh, ndi kumalo ena ake oti aliyense amaziwako matourist onse ku china kuno kumafuna akabwera apite ku xi'an apite ku apite ku great wall eh, ndi kwina ngati kumeneko amaphonyana ndi kumalo kwabwino koti ma foreigners samapita kunoko eh, anthu zimene akugulitsaze kulibe zoti akufuna anamize ma tourist ngati akunamiza ndi kuti azima- azima- azi- azinyengana okhaokha ngati ngati kuli kunamizana ndi kuti azinamizana okhaokha ndiye uh, this is the authentic chinese culture leo ukabwera kunoko nihao mm, ukafika kunoko umafunika mm, go on the unbeaten path pita kwina kwake koti mm, ammaumau sanapite chifukwa choti umapita kumalo ena ake ngati ku shanghai koti kuli ma streets ena ake oti maforeigners mabala amazaza maforeigners ku beijing kuja kuli mabala ena akoti basi baa ija imazaza eh? olo mchinese olo mmosi olo weta kukhala munthu foreigner ndiye funso umafunsa kuti kodi ndi inuyo mwabwera ku china kuzapanga chani mukudya za ku- za- za- za- za kunja mukudya western food eh? muku- muku- mukupanga hang around ndi ma foreign- ndi ma foreigner anzanu umafunika you should go ukaone eni yakewo in their natural habitat zimene amadya komanso kumene amakhala iwowo mm, osanamizira chani osanamizira chifukwa choti pali kamera or chifukwa choti akufuna uh, aoneke abwino or oyipa mm. ngati kuli kunamizidwa unamizidwa of course i understand kuti zoterezi zimafunika uzikhala chani uzikhala kuti uh, ukuziwa ko kumene ukupita mwina ukuziwa ko ka chinese olo unyamule munthu wina ake kuti uyende naye koma otherwise mm, ku china kuja kuli malo ambirimbiri kuli ma cities ndinayika post lero li pa facebook kunena kuti kuli ma cities 707 uh, cities in china imagine ma cities akuluakulu kuti anthu ku- kuposa chani kuposa 5 million 6 million ni hao ah, kuli anthu oti kuli ma cities a anthu 6 million plus eh? over over 700 uh, ma cities nde uzipita kumene koko eh? uvaye wina kuti city yoti eh? anthu ukamayenda kuti sanaonepo munthu wakuda mm. nde uzikafira kumene koko

So I tried eating it and it's a little cold so she's just warming it up for me imene ndikudyayi is the durian ku asia kunoko kulibe fruit yonunkha kuposa durian komanso fruit yodula kwambiri ndikudabwa kuti mkatimo mtengo umene akugulisawo 10 yuan sizingatheke kuti angoyikamo durian wambirimbiri chonchi ndikukupasa iweyo ndikutheka kuti aonjezera ma fillers